aha m bụ Victor Nwachukwu Chinonso nke a bụ iji nabata gị n'asọrọmpi onye bụ ịgba n'asụsụ Igbo nke Fada Peter tinyere ọ dị mma nke taa ihe m jiri bịa enweghị isiokwu ọzọ na-abụghị ọmụgwọ ọ bụrụ na i gere ntị n'egwu mmalite m asị m onye nụrụ ube akwa ee bịa ee onye nụrụ ube akwa nwa mee ngwa ngwa ọ bụghị ofu onye nwe nwa mgbe ọbụla anyị nụrụ egwu a n'ala Igbo ebe ọbụla anyị nụrụ ya ihe egwu a na-egosipụta wụ na a mụọla nwa ọhụrụ ọ bụrụ na a mụọ nwa ọhụrụ ihe na-eso ya bụ gịnị ọmụgwọ ọmụgwọ abụrụ gịnị n'ihi na ọtụtụ mgbe anyị na-anụ ọmụgwọ ọmụgwọ ọmụgwọ ọfụdụ ọtụtụ ndị Igbo amaghị ihe bụ ọmụgwọ ngwa gee ntị ka m kọọrọ gị ihe bụ ọmụgwọ ọmụgwọ bụ oge nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ji ezu ike ee ọ bụ oge nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ji ezu gịnị ike n'ihi na nwaanyị dị otu a agbaala ugwu dị iche iche gbaa olu ndịda gaa ndagwurugwuru niile hụ ma ndị mmụọ ma ndị mmadụ kemgbe ọnwa itoolu o bu nwa n'afọ ọ bụ na ọnwa itoolu gasịa nwaanyị abịa mụọ nwa mgbe ọ na-amụ nwa a ike na ume apụọ ya n'ime ma mmiri ma ọbara esie n'ahụ mee gịnị pụọ o tosiri ka nwaanyị dị otu a zuo gịnị ike o tosiri ka nwaanyị a kpalatata ume o tosiri ka nwaanyị a kuru mmiri jiri oyi mee gịnị wee ṅụọ n'ihi na ọ dịghị fecha fecha hmm? ọ bụ ọnọdụ dị otu a mgbe nwaanyị ji ezu ike nwa ọ mụrụ ka ndị Igbo na-akpọ ọmụgwọ maọbụ ka anyị maara dịka ọmụgwọ ọ bụ oge ahụ ka di na-alụ nwaanyị ji elezi ya anya nne nne mụrụ ke nwaanyị abịa maọbụ nne di ya ihe a bụ ụzọ mmadụ atọ ọrụ ọmụgwọ dakwasara di na-alụ nwaanyị nne mụrụ nwaanyị na nne di ya ọ bụ ọrụ ha ịbịa hụ na na nwaanyị dị otu a nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ na e letere ya anya na e nyere ya ihe o kwesịrị iri ihe ori dị iche iche n'ihi na kwesịrị ịdị di na-alụ nwaanyị ga-agba mbọ hụ na o wetara ihe ori dị iche iche nke gụnyere ma osikapa ma akpụ ma ụtara ma abacha ma ụdị ụdị odudu na ofe dị iche iche ọ bụ oge ahụ ka nne ya ga-anọ bịa bịa siere ya ihe oriri dị iche iche nyere ya aka saa nwa amụrụ ọhụrụ gịnị ahụ bịa nwa ahụ mmiri ọkụ otu kwesịrị na ebe kwesịrị ka a bịa ya n'ihi na ọtụtụ mgbe nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ikekwe ọ bụ nwa mbụ ya ọ maghị ka esi ejikwata nwa n'ihi na mgbe ụfọdụ ilecha ụmụaka amụrụ ọhụrụ ya dị ka e, e, ọkpụrụkpụ ọbara mana ọ dịrị nne di ya maọbụ nne ya ịbịa sị ya ngwa nye m nwa ka m saa ya gịnị ahụ saa ya ahụ gbalaa ya aka azụ abụọ ahụ chilie ya ụkwụ elu hụọ ya ka nwa ahụ nwee ike gịnị kwụrụ chịm n'ihi na ịhapụ nne mụrụ nwa ka ọ saa nwata ahụ oge ụfọdụ ee ihe emebie ya were obi nne were obi ebere ee mee ya ihe ndị a ee mana ọ bụ oge nne di ya na nne mụrụ ya ga-etinye aka ọnụ onye ọbụla e na-enye ya ndụmọdụ ihe o kwesịrị ime ọ bụ na nwatakịrị mee ụṅara dị otu a ọ bụ nne ya ga-agwa ya na nwa na-eme otu a ikekwe ọ bụ afọ na-enye ya nsogbu nwa na-eme otu a ikekwe na lekwe ihe na-eme ya n'ihi na onye bu mmadụ ụzọ shiwe nri ka enwe mkpọmkpọ ite ọ dị mma ihe ọzọ anyị ga-etinyekwa isi ugbu a n'egbughị oge bụ kedu ihe ndị a ga na-emere nwaanyị nọ n'ọmụgwọ nne ya bịara ọmụgwọ kedu ihe ọ ga-eme nke mbụ ya onye bịara ọmụgwọ ga-eme maọbụ onye a onye na-ebịara ile mmadụ ọmụgwọ ọ ga-ahụ na o nyere ya aka saa akwa ma nke nwa amụrụ ọhụrụ ma nke nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ọ ga-enyere aka sie ihe oriri bịa nwaanyị mụrụ nwa mmiri ọkụ n'ihi na a na-abịa nwaanyị mụrụ nwa mmiri ọkụ bịakwa nwa amụrụ ọhụrụ mmiri ọkụ nyere ya aka saa nwatakịrị ahụ ka ọ ga-abụ e, ịhapụ nne nwa ka ọ saa ya ahụ o nwere ike ụfụfụ ncha banye nwatakịrị n'imi mana ọ bụ nne ya ga-akụziri ka esi eme nke a nke ọzọ abụrụ na ọ bụ oge eji akụziri nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ihe dị na nwa amụrụ ọhụrụ dịka m kwuru na mbụ ụṅara dị iche iche nwatakịrị nwere ike ime maọbụ ihe o nwere ike ime ma otu esi ejikwata alụlọ nwatakịrị hụ na ikuku abaghị ya n'afọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ya bụ ọmụgwọ bụ oge ma nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ji amụtakwa ihe dị na ịmụ nwa ọ bụ oge di ya ji elezi ya anya mgbe ahụ ka o ji anata ihe onyinye dị iche iche n'aka ndị mmadụ ọbụladị n'aka di na-alụ ya n'ihi na mgbe ahụ ka ọtụtụ ndị nwoke na-echeta na a na-azụrụ ndị nwunye ha akwa ma akwa ntọrịka maọbụ veritable wax n'ụdị jọji holandis na ihe ndị ọzọ ọ bụ oge ahụ ka ndị hụrụ nwaanyị n'anya ga-abịa gburu aka nwa kelee eke kere ụwa kelee osebụrụ ụwa kelee chukwu okike abịama kelekwa nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ n'ihi na ọ dịghị fecha fecha n'ihi na nwaanyị dị otu a ndị Igbo na-ekele nwaanyị mụrụ n'ihi na ụfọdụ ee a ga-asị ọ mụgbughị nwa nwaanyị dị otu a ga-anata ihe onyinye dị iche iche nwa a mụrụ ọhụrụ natakwa onyinye dị iche iche otu a ka ndị Igbo siri dowe ya nke ọzọ abụrụ na e nwere ihe ndị ọzọ ya na ọmụgwọ so aga nke gụnyere ịba nwa aha maọbụ ịgụ nwa aha ibi ugwu eh, dịka anyị mara ee eh, ọ bụrụ na ọ bụrụ nwa nwoke ka a mụrụ ọ gbahala kpọmkwem mkpụrụ ụbọchị asatọ a ga-ebi ya ugwu nke a bụ otu n'ime omenala ndị Igbo na-eme nke yiwere nke ndị Juu mana nke a bụ maka isiokwu oge ọzọ n'ihi na nke a bụ isiokwu nọrọ onwe ya iche tupu oge ahụ eru ee eh, eji m aka na ị mụtala ọtụtụ ihe n'ụbọchị taa ee eh, n'aha fada Peter onye shiwere ya na-agbọ ka mụnwa bụ Victor Nwachukwu ji na-ekele gị na-asị gị gaa n'ihu na-asụ Igbo gaa n'ihu na-eme ka asụsụ Igbo ghara ịnwụ anwụ ebe ọ bụla ị nọ jisike na-asụ Igbo jisike na-eme ihe asụsụ Igbo ga-eji wee na-etolite etolite